Salam alaikum, salam alaikum la famille. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris inchallah 20 minutes pour mieux comprendre wala ne balimaw bi an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye cedeao mɔgɔw an y'u ka sanction ye an b'an da don o la dɔɔni n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa kuma cayara ko mali dugukolo bɛɛ kɛra sogɛli ta ye an b'an da don o yɔrɔ fana la dɔɔni jugu minnu bɛ mali kɔnɔ k'u bila u pilasi la n'an bɔra yen nɔ sabanan o ye ras bath dit sakoba jatɔ an b'an da mag'ale fana la dɔɔni wala o de ye an sigikun ye yan'an ka taa ɲɛfɛ an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka komante ka partaze an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan danbe sira kan ni ala n'a kira sɔnna foyi tɛ an bɔ nin sira in kan mali ou rien an faso walahi an b'a défend fɔ an joli laban foyi t'an bɔ nin kan parce que an y'a fɔ mɔgɔw ye ko anw ta ye maliko de ye anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ et puis anw ye danbetigiw de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko i b'i ka molobaliya lase mali ma i bɛ anw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ o de ye anw ta ye c'est pour cela que mɔgɔ caman dabaliya bannen don ko anw bɛ faransi an bɛ ka dɔ fɔ faransi ma anw y'a fɔ ko anw t'an faso labila foyi ye wa danbe bɛ an na anw bɛ sa maliko la bilayi hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye mali ka jɔ bilayi anw bɛ perefere ka kɛ saraka ye mali ka jɔ hali ni anw de bɛ sa malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ anw b'an ni di pour que malidenw ka hɛrɛ sɔrɔ foyi t'an bɔ nin sira in kan n'ala sɔnna ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan wala jɛnɛba ba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ folen don an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw ee, an ye cedeao mɔgɔw ka sanction ye ko ee, sogɛli kokala mayiga ani mɔgɔ caman caman k'olu tɛ voyager en plus fana ni wari b'u bolo jamana kɔ kan bon o tɛ se ka wari ninnu sɔrɔ o ye kuma caman caman fɔ u ka sanction kɔnɔ quoi mais ko mɔgɔ fila bɛ yen nɔ olu ma sanction n'o ye asimi koyita ani eh, ko abdoulaye diop ko sanction ma bin olu kan mais sanction binna sogɛl n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan mamadu kasogɛ ninnu mɔgɔ caman caman k'a fɔ faransi ye hmm. ko ancien modèle minnu tun bɛ mali la k'olu taara mɛnna bilahi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ o tun bɛ cɛ minnu bagabaga olu tɛ yen tuguni voilà o tun bɛ cɛ ça veut dire que o tun bɛ tapage kɛ mɔgɔ minnu na n'u ma sɔn u ta ma o b'a kɛ fɛn ye o banna mali kɔnɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ bilahi sogɛli t'a kɔfilɛ asimi t'a kɔfilɛ mamadu kasogɛ anw si t'an kɔfilɛ i b'i tilen de an b'i bonya mais ka na kɛ jugu sago y'an ka jamana kɔnɔ k'an k'i bonya o tile banna mɛnna bilahi faransi c'est-à-dire que aw tɛ taa bin jamana kan a bɛ dan mali ta de ma bilahi ka taa bin wali jamana kan aw bɛ yen nɔ aw tɛ k'an lakana aw tɛ ka c'est-à-dire que don o don kunu ka fisa ni bi ye bilahi aw tɛ nin sen fila diɲɛ kɔnɔ quoi nin ye afiriki bɛɛ bɔlen afiriki bɛɛ b'a tɛgɛ bɔ aw bolo nin sen fɛ ɲɛ kali ala la bilahi afiriki bɛɛ b'a daji tu aw kun na nin sen fɛ ɲɛ kali ala la aw tɛ bonya afiriki dugu si la bilahi n'aw tun b'a dɔn aw taa kun tun ye min ye mali kɔnɔ aw tun bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais ka na bin an kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tiɲɛ la a ko an kan'o fɔ ko an kana faso défendre ko aw bɛ wuli sanction de a donna tan bɔra tan bilahi nin ye aw bol aw bolo bɔlen afiriki ko bɛɛ la bilahi aw tɛ don da la afiriki tuguni i ma burukinabɛ wulilen ye ginɛw wulila nizeriyɛnw wulila ivoiriyɛnw wulila maa si tɛ faransi fɛ tuguni afiriki bon fo k'aw sa bilahi aw tɛ jamana kɛlɛ mali kɔfɛ aw tɛ bila jamana la mali kɔfɛ faransi fo k'aw sa u ka sanction ko sogɛli tɛ se ka voyager sogɛli mago tɛ faransi la sogɛli mago tɛ voyage la i y'a faamuya voilà wari tɛ sogɛli bolo jamana kɔ kan asimi min filɛ nin ye n'aw bɛ k'o faga cogo ɲɛɲini nin si kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ asimi bɛ faga cogo jumɛn asimi bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan cogo jumɛn pour que ka bɔli nege don asimi na c'est pour cela que u bɛ taa fɔ ko eh, sogɛli tɛ se ka voyager dɛ n'o kɛra ni asimi enziga de ye walima ni asimi fɛn dɔ de ye o fana n'a fɔ ko ça veut dire que o fana na eh, voyager nege da quoi mais asimi tɛ ça veut dire que depuis ala ye asimi da sen ma se faransi yan eh, wa a tɛna se yan tuguni voilà nin bɛɛ de asimi bɛ se ka labila cogo min na malidenw bɛ se ka fara fara cogo min na ça veut dire que olu bɛ se k'u sago sɔrɔ anw na cogo min na c'est pour cela que nin ye séparation de sisan pour que asimi ka sogɛli bila walima asimi yɛrɛ ça veut dire que voyage nɛgɛ bɛ se ka don asimi na cogo min na nin bɛɛ de ɲɛɲinitɔ filɛ nin ye e sinon sanction kan ka bin président de kan mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ mais sanction taara bin sogɛli de kan nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ komi ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don cogo min na mais faransi vous avez échoué bilahi aw bolo y'a jɛ quoi malidenw ko bi bi na u bɛ sogɛli kɔ u bɛ asimi kɔ wa u faso ça veut dire que u tɛ foyi bila sanfɛ aw tɛ jamana janfa mali kɔfɛ aw tɛ molobaliya ta ka ɲɛsin jamana na mali kɔfɛ faransi a dan bɛ kɛ nin ye afiriki jamana si tɛ min bɛna aw bonya tuguni e wa afiriki jamana fɛn fɛn bɛ yen ni mali sera ka nin kɛlɛ kɛ fɔ a dan u bɛɛ lajɛlen b'aw gɛn ka bɔ afiriki o y'aw bolo bɔlen ye afiriki la irisi bɛna afiriki ta k'a k'u ta ye parce que olu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais e k'u ka nin sanction in lajɛ han ka comment s'appelle CNT mɔgɔw sogɛli n'a ka mɔgɔw ka sanction bin olu kan k'olu tɛ voyager nin kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an bɛ se ka fara cogo min na a kɛ kun bɛɛ filɛ nin ye ça veut dire que asimi ni sogɛli bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na o de ɲinitɔ filɛ nin ye sinon tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan aw bɛna aw sigi anw da la dɛ demokarati ko tan dɛ a donna tan a bɔra tan aw bɛ anw ka jamana kɔnɔ san tan don o don kunun ka fisa ni bi ye demokarati yɛrɛ bɛ basigi de nɔfɛ ani lafiya dunkafa e gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ anw kan aw bɛna aw jɔ ko an ka vote o tuma na mali bɛ vote aw de ye wa maliyɛnw bɛ vote aw de ye wa an tɛ vote bi an tɛ vote sini n'a ka di an ye cogo min na an b'o de kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ fa ta tɛ mɔgɔ ba ta tɛ anw de ta ye an ka jamana ye a ka di an ye cogo min na an b'a kɛ ten d'ailleurs yɛrɛ an tɛna to CEDEAO kɔnɔ an bɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ o t'a bannen ye Hein? Ça veut dire qu'anw de, anw de bɛ CEDEAO balo anw de ye CEDEAO fabriquer e mais n'a fɔra ko ko hɛrɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ k'an bɛ k'o hɛrɛ ɲini ka na an ka jamana kɔnɔ aw bɛ n'aw jɔ ko fo k'an ka élection de kɛ o tuma élection bɛ kɛ aw de kama wa a bɛ kɛ malidenw de kama malidenw ko k'u mago tɛ élection na aw ka problème bɛ min bilahi n ye n kali ala la faransi nin tɛ depuis mali wulila guinɛ wulila burkina wulila i y'a faamuya bala CEDEAO min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ n ye n kali ala la bilahi afiriki jeunesse bɛɛ bɛ wuli nin cɛkɔrɔba ninnu kama n ka cɛ k'u bɛɛ ku tigɛ faut que nin cɛkɔrɔba ninnu de siya ka tunu ka bɔ afiriki français finman minnu bɛ afiriki faut que olu de siya ka tunu ka bɔ yen mais a daminɛtɔ de filɛ nin ye bilahi n ye n kali ala la ni mali sera ka nin combat in gagner burkina bɛ ça veut dire que cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ bɛ gɛn quoi cɛkɔrɔba parce que faransi nɛgɛ tɛ afiriki dugu si la faransi nɛgɛ tɛ dugu si la ni mali sera ka nin combat in gagner bilahi cedeao cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen denmisɛnninw bɛ bere kɛnɛ ta aw bɛɛ kama k'aw bɛɛ ku tigɛ vous êtes pas là pour le peuple aw tɛ jamana kɔnɔdenw kama aw bɛ faransi de kama diɲɛ bɛɛ y'o seereya bi asimi tɛ voyager bi sogɛli tɛna voyager wa ninnu tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu tɛna ɲɔgɔn labila ça veut dire que aw nin yɛrɛ de ka ɲi ko a y'a kɛ cogo min na ko kamara e, kamara i b'a dɔn kɔni asimi tɛna kamara labila mɔgɔ si ye asimi tɛna sogɛli labila ka daminɛ kamara sogɛli ninnu ko ninnu si tɛ voyager wa wari b'u bolo dugu o dugu la ko o ça veut dire que maga tɛ se ka kɛ o la wari tɛ ninnu si bolo jamana kɔ kan ninnu b'u faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ye taa sanction wɛrɛ ɲɛɲini ka na nin tɛ ça veut dire que nin yɛrɛ ka ɲi anw ma an ka minisiriw tɛ se ka bɔ an ka perezidanw tɛ se ka bɔ ça veut dire que bɛɛ bɛ segin dan bɛ min ma quoi bɛɛ b'i cɛsiri i y'a faamuya b'a la k'i ka ka baara k'i faso kɔnɔ mais nin ye mun molobaliya ye mɔgɔw da la e aw nana anw fɛ san kelen k'aw b'anw ka lakana ça veut dire que mali kɛlɛ ban aw ma se a ye san fila fara kan aw ma se aw ye san saba fara kan aw ma se anw minnu y'an anw minnu ta ye an ka dugu ye an ye ibk jugu sago bɔ yen ko an bɛ mali sigi araye sanfɛ aw bɛ pressé la ko faut que bubu de ka na anw mara ko faut que bubu de ka na sigi an ka jamana kunna zon a tɛ passer bi a tɛ passer sini n'a ka d'aw ye a ye sanpɛrɛn jigin mali kan anw t'an faso labila dɛ aw kana dan sanction ma a ye ko wɛrɛ kɛ bilaya ça veut dire que nin tɛ maa si bɔ i ja kan nin tɛ mɔgɔ si bɔ i ja kan ewa asimi tɛ labila dɛ nin bɛɛ ça veut dire k'u bɛ ka nin bɛɛ kɛ de pour que u bɛ se ka asimi sɔrɔ cogo min na n'a fɔra ko sogɛli tɛ se ka voyager i y'a faamuya b'a la kamara tɛ se ka voyager a asimi n'a fɔ ko sanction ma bin ne min kan ne ka wuli n ka taa n ka jamana ko ɲɛɲini asimi tɛ bɔ mali da fɛ nin bɛɛ de asimi bɛ se ka labila cogo min na asimi bɛ se ka faga cogo min na asimi mago bɛ se ka sa cogo min na pour que ka ka na e, e, voyager nɛgɛ don asimi na a sogɛli tɛ se ka taa nin ci kɛ kamara tɛ se ka taa nin ci kɛ i jɔ asimi yɛrɛ ka wuli ka taa nin yɔrɔ la asimi tɛ bɔ mali kɔnɔ dɛ depuis ala k'a da ma se faransi a tɛna se yan tuguni e nin ye mun jamana sugu ye nin kɛlɛ min filɛ anw bara mali kɔnɔ n'a tun bɛ faransi de ɛri kelen o tun b'a ban ɛri kelen o tun b'a ban mais tellement ko an ka sanu nɛgɛ b'u la an ka pétrole ça veut dire que hɛrɛ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ olu bɛ fɛ k'a bɛɛ ta k'a k'u ta ye gagnant gagnant tɛ yen foyi foyi ça veut dire que kana mali kɛ i n'a fɔ mali nana olu baw de ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ ka anw ka hɛrɛ bɛɛ ta k'anw bolo lankolon bɔ a bɛɛ la o de tɛ pase tuguni masakɛ minnu tun bɛ o kɛ mali kɔnɔ olu taara yen olu tɛ yen tuguni mɔgɔ kuraw de bɛ yen jeunesse kuraw de bɛ yen olu bɛ sa u faso nɔfɛ c'est comme ça olu bɛ sa u faso nɔfɛ e n'a fɔra ko ko aw b'an ka jamana kɔnɔ lakana tɛ yen basigi tɛ yen foyi foyi a demokarati tɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ ko fo que election n'i banna election ma dɔrɔn ko o de ye demokarati ye saya bɛ ka kɛ anw fɛ duguw bɛ ka jeni lakana tɛ yen foyi foyi tɛ yen demokarati yɛrɛ mais ko ninnu bɛ mɔgɔ miiri con de ye quoi ninnu bolo ko anw ye baganw de ye quoi aw kana dan ka sanction bin mali kan dɛ nin tɛ maa si bɔ i ja kan n'a ka d'aw ye a ye mali kɛ dɛbɛn ye k'a kuru ka taa bila aw ka so kɔnɔ sogɛli tɛ bɔ yen asimi tɛ bɔ yen wa aw sago tɛ kɛ mali kɔnɔ banna aw sago tɛ kɛ mali kɔnɔ tuguni dɛ c'est fini malidenw de sago bɛ kɛ mali kɔnɔ a banna k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw tun bɛ cɛkɔrɔba ninnu de bagabaga sogɛli tɛ bagabaga asimi tɛ bagabaga ne ne yɛrɛ tɛ bagabaga maa si tɛ bagabaga yan tuguni o banna mais nin ye mun molobaliya ye san tan aw b'an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasi ba kɛmɛ ni kɔ bɛ yen nɔ jihadiste tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan kan ka n'an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na k'an ka jamana hɛrɛ suɲa o bɛ don mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye o bɛ bɔ cogo min ka d'u ye a fɔra k'o de tɛ kɛ tuguni olu bɛna don mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye o bɛ bɔ cogo min ka d'u ye u b'u sago kɛ anw na anw ko k'o de tɛ kɛ tuguni o de dimi b'o la a tɛ pase dɛ anw de t'an ka jamana ye n'i bɛ don kɔntɔrɔli bɛ yen n'i bɛ fɛn fɛn kɛ kɔntɔrɔli bɛ yen ko an k'an yɛrɛ t'u bolo komi saga mɔnɛ o banna a ye dɔ fara sanction kan an su bila walima an kunkolo ni piki an tɛ mali labila e wa maa si sago tɛ kɛ yen n'anw yɛrɛ tɛ c'est comme ça maa si sago tɛ kɛ tuguni jamana wɛrɛ si sago tɛ kɛ anw ka dugu la an yɛrɛ de sago bɛ kɛ n'a ma bɛn i ma i b'i kun na kala ta ka bɔ yen n t'i fɛ n b'i fɛ mais mais n t'i fɛ o sera kɛlɛ ma aw de nana anw dɛmɛ aw dɛsɛra anw ko k'an t'aw fɛ tuguni o ye kɛlɛko ye wa o tɛ kɛlɛko ye mais u bɛ ka nin cɛkɔrɔba c'est-à-dire que cedeao cɛkɔrɔba lankolon ninnu u bɛ k'olu de puse sanction ka taa alasan daramani watara ado ne de tun b'i ka ko la mais à partir d'aujourd'hui n t'i ka ko la tuguni n t'i ka ko la bi n t'i fɛ n t'i fɛ bi n t'i fɛ sini aw ma se k'aw ɲɛ jɔ makɔrɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ a ye afiriki bɛ cogo min na bi mais komi aw bɛɛ ta tiɲɛ waati de sera solution t'a la sedawo mɔgɔw olu ta tiɲɛ waati de sera afiriki perezidan minnu bɛ yen n'o ni faransi ka di olu bɛɛ ta tiɲɛ waati sera n ye n kali ala la ninnu bɛɛ bɛ gɛn mali kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ gɛn afiriki hali a tɛ mɛɛn ninnu c'est-à-dire que mɔgɔ o mɔgɔ ni faransi ka di afiriki bi olu bɛɛ ta tiɲɛ waati de sera i n'a fɔ faransi yɛrɛ ta tiɲɛna cogo min na ninnu bɛɛ fana ta bɛ tiɲɛ ten ta tiɲɛbagatɔ ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est comme ça faransi ta ma tiɲɛ fɔlɔ nin tun tɛ se k'a fɔ faransi ye k'i bɛ tiɲɛ f'u ye o b'i faga mɛ bi tiɲɛ bɛ ka f'u ye hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan a mɔgɔ minnu fana ye tubabu jɔnw ye aw bɛɛ lajɛlen ni faransi bɛ taa juguko ye fɛ ni ala n'a kira sɔnna maa si sago tɛ kɛ tiɲɛ ye kelen de ye lakana tɛ yen kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ basigi tɛ yen kɔngɔ b'an na minɔgɔ bɛ an na aw taara libi ci ka na gɛlɛya bila anw bara ko o gɛlɛya kana ban ayi an tɛ to aw bolo jugu sago denya la o banna gɛlɛya in bɛ ban de maliden bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'i sago sɔrɔ o de y'an ka laɲini ye a ni o tɛ ban aw bɛ perefere de ka maliden bɛɛ faga maliden bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen fɔ bi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la aw bɛ perefere de k'an bɛɛ daji sogɛli tɛ labila asimi tɛ labila ninnu si tɛ taa yɔrɔ si n'a ka d'aw ye a ye kogo kori mali la kogo ka kori kogo jamanjan ka kogo jɔ fo kabakolo anw dahirimɛ bɛ ala de bolo epi an bɛ tiɲɛ de kɔ an b'an ka jamana de kɔnɔ an ma taa bin mɔgɔ si kan nin ye mun sanction nɔgɔlen ye han nin tɛ nkalon yɛrɛ sanction ye wa nkalon sanction se bɛ anw ye dɔrɔn an bɛ wuli ka bin aw kan molobaliya min tɛ se ka kɛ aw la aw ka jamana kɔnɔ aw bɛ k'o molobaliya kɛ anw na mɔgɔ bɛ faga hali aw ka wulu tɛ sa hali mɔgɔ tɛ se k'aw ka wulu faga mɛ anw fɛ dugu kunturu bɛ ka jeni san tan k'olu ta kun tɛ lakana ye n'i ko k'u ka bɔ yen k'u tɛ bɔ yen sogɛli sogɛli mago bɛ voyage la wari tɛ sogɛli bolo kɔfɛ asimi mago bɛ voyage la kamara mago bɛ voyage la wa ni cɛ o cɛ taar'i jɔ maliyɛnw ni irisi cɛ an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ irisi tɛ faransi ye irisi tɛ sedawo ye n'a ka di sogɛli y'a bɛ taa irisi maa si tɛ se ka t'i jɔ a ɲɛ

mais c'est une honte aw bɛ aw binna mali kan k'an ka jamana minɛ an na san joli depuis 2012 u nana bin an kan ka taa kɛlɛ lawuli libi pour que u bɛ se ka don mali kɔnɔ cogo min na pour que an bɛ se k'u wele u ka n'an dɛmɛ aw donna yen k'aw tɛ bɔ aw bɛ bɔ bi aw bɛ bɔ sini malidenw de ta ye mali ye an bɛɛ bɛ perefere ka taa lahara de an t'an faso labila tuguni o banna aw tun bɛ cɛkɔrɔba minnu bagabaga olu si tɛ yen aw ka jɔn minnu tun bɛ yen olu si tɛ fanga sɔrɔ bubu tɛ kɛ perezidan ye bube b'a si kɛ kaso la musa mara pa paga ninnu si tɛ don da la mali kɔnɔ c'est fini malidenw de bɛ desisɔn ta mɔgɔ min ka ɲi ani mɔgɔ min man ɲi bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ sogɛli sogɛli tɛ ne balo foyi mais a nana baara ɲuman min kɛ ka na cɛsiri min kɛ ka na cɛya baara min kɛ an bɛ sa sogɛli kɔ an bɛ sa asimi kɔ wa ninnu tɛ fara dɛ n'aw bɛ fɛ ka ninnu fara de ko sanction binna sogɛli n'a ka mɔgɔw kan sanction ma bin asimi kan sanction ma bin comment ça s'appelle abdoulaye diop kan cɛ bilahi aw b'aw kun fɛ quoi maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ fatɔ ye anw ta hali anw ka ɲɛbɛrɛ an t'a labila hali an ka wulu an t'a labila surtout hadamaden aw b'aw ka mɔgɔw fɛ cogo min na anw yɛrɛ b'an ka mɔgɔw fɛ ten c'est comme ça sanction binna dɛ sogɛli tɛ se ka bɔ n'i ye den den lankolon dɔw ye mali kɔnɔ f'olu bɛ yɛlɛ kafiri den dɔw bɛ mali kɔnɔ f'olu bɛ yɛlɛ ni sanction ye sanction binna sogɛli mais maliden jugu fɛn fɛn bɛ yen segukaw taara danga kɛ segukaw u taara danga don aw si t'aw sago sɔrɔ mali kɔnɔ n ye n kale ala la segukaw olu ka danga tɛ bin dɛ segukaw taara danga min kɛ aw si sago tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ n ye n kale ala la a tɛ passer ne mun n ko bilahi tellement que faransi bɛ ka jɔnmaya ta k'a ɲɛsin afiriki ma e m'a ye aw ka mɔbiliw bɔtɔla burukina jeunesse taara u jɔ burukina burukinabɛw ka jeunesse taara u jɔ cɛ nin ye kunmasuli de ye quoi faransi ma santrafiriki y'aw gɛn mali y'aw gɛn burukina y'aw gɛn i y'a faamuya b'a la alizeri bɛ k'aw gɛn diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw gɛn diɲɛ ça veut dire k'aw bɛ ka malo fan bɛɛ fɛ hali aw ka to aw ka so aw ka métro n'aw ka bâtiment minnu b'a bolo yan eh, anw filɛ nin an bɛ so minnu ta loyer la yan i b'a sara 900 euros e 1000 euros aw t'olu wari ninnu fara fara ɲɔgɔn kan ni pétrole t'a bolo aw ka balo o cogo la aw ka métro n'aw ka train minnu b'aw bolo mais fo ka taa anw ka dugukolo duguma k'o fɛn ninnu bɛɛ ta ka afiriki kɛ komi olu ta o tile banna pewu aw tɛ président sigi afiriki tuguni aw tɛ député sigi yen tuguni aw ka mɔgɔ choisilen o tɛ sigi a banna pewu anw de ko ten a tɛ passer aw kana dan sanction ma dɛ a ye mali kuru k'a bila pɔsi kɔnɔ malidenw balo bɛ ala de bolo malidenw ka hɛrɛ bɛ ala de bolo aw kana dan ka sanction bin mali kan dɛ a ye mali ɲimi ala ça veut dire que ala mana mali da min kama a bɛ k'o de ye ka na bin an kan diyagoya ko se bɛ olu ye aw bɛ mali kɔnɔ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ foyi tɛ ka k'a kɛcogo la a ko an kana o fɔ k'an kan'u ka baarakɛbaliya fɔ k'an kan'u ka fugariya fɔ o tuma na aw ye jɔn ye avion de b'aw bo cɛ yan aw bɛ taa ka bɔ yen irisi bɛ na hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile aw bɛ taa ka bɔ yen diyagoya ni mɔgɔ mɔgɔ ma taa ka bɔ yen n'an y'i sɔrɔ yen nɔ an b'i bilakoro fara sama an b'a tigɛ fɛn min tɛ kɛ aw ka jamana na a bɛ t'o de kɛ anw ka jamana la aw fɛ yan hali wulu lakananen don hali wulu o kɔlɔsilen don mais anw fɛ hadamadenw de bɛ ka sa ko bagan ko an ka taa élection na an tɛ taa élection na dɛ an bɛ taa an bɛ taa kɔɲɔ de la ko an ka taa élection na an tɛ taa élection na dɛ an bɛ taa denkundi de la o tɛ élection ye o bataraden ninnu n bɛ tɛmɛ olu la komi c'est 20 minutes pour mieux comprendre n bɛ na eh, ala jugu minnu bɛ mali kɔnɔ ka daminɛ ɲangi ninnu ɲa bɛ faru kelennin in fana bɔra kaso la den halakilen faso kunmasuuliden o fana bɔra kaso la a bɛ panpan na komi wulu fatɔ ko hɛkitari joli joli bɛ sogɛli bolo k'a ye dɔ don a e ala n ko cɛ aw t'aw sago sɔrɔ mali kɔnɔ sa i ma ye malidenw mago t'aw la ni sogɛli ye mali bɛɛ kunu bi a n'a ka kan sogɛli ka mali ka ta k'a kunu a n'a ka kan a ye danbe yira anw na ka hɔrɔnya yira anw na ka baara kɛ mali kɔnɔ cɛ ma deli ka min kɛ sogɛli kokala mayiga a kana dan ka hɛkitari san dɛ a ka mali kunu pa paga sogɛli yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko aw dan ye kuma de mɛn ko foyi ko n'aw sɛgɛnna ko aw b'aw makun foyi t'olu bɔ nin sira in kan sogɛli y'o de fɔ o don mais c'est ça aw bɛ kule ka dɛsɛ aw bɛ tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ ta ka da sogɛli kan k'olu tɛ bouger u tulo t'aw la n'aw sɛgɛnna aw b'aw makun ko hɛkitari kɛmɛ bɛ sogɛli bolo ko sogɛli nalen ni bi cɛ hɛkitari joli bɛ ne bolo ne min tɛ minisiri ye hɛkitari joli bɛ ne bolo n'a ma kɛ wari sonyanen ye il est où ton problème n'a ma kɛ wari sonyanen ye a yɛrɛ ka baarakɛ wari n'a ka d'a la n'a ka di sogɛli a bɛ taa don bo la a bɛ taa don t'a dɔn ka fari la walima fɛn min mais a ka wari e n'a ma kɛ wari sonyanen n'a ye dugukolo sɔrɔ o ye kojugu ye nin bɛɛ ye juguya de ye ka na sogɛli nɛgɛ bɔ mɔgɔ la sogɛli k'a bila asimi bɛ se ka minɛ cogo min parce que mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko sogɛli k'a bila a tigi b'a fɛ asimi de ta ka tiɲɛ o de ɲɛɲinitɔ filɛ nin ye hɛkitari kɛmɛ b'a bolo hɛkitari ba fila b'a bolo a ye mali dugukolo bɛɛ sonya ni on s'en fout hali n'a ye mali bɛɛ kunu a n'a ka kan hali n'a ye mali dugukolo bɛɛ sonya bi a n'a ka kan parce que cɛ don fasoden ɲuman don danbetigi don ni ne ye nin hɔrɔnkolo ninnu sigilen lajɛ e ka ɲangi ɲangi ninnu kɔ u ye ɲangi ninnu bila ka bɔ kaso la quoi a dimi bɛ a dimi bɛ ɲini ka ne faga quoi ɲangi ninnu tun kan ka u si de kɛ kaso la ni bilakoronin jeunesse sigilen don k'a lajɛ o de la ne ko n ko asimi k'a lajɛ a ka décret dɔ ta asimi k'a lajɛ ka décret dɔ ta k'a fɔ ko état d'urgence état d'urgence cela veut dire que maa si tɛ kuma yen tuguni yanni faso ka jɔ asimi ninnu kan k'o de kɛ o de bɛ mamadu kamara bolo yan fɛ état d'urgence ka t'i sigi arajo la ka patapatakan fɔ o banna à partir de 20 heures bɛɛ bɛ don so kɔnɔ à partir de 20 heures walima 21 heures bɛɛ bɛ don so kɔnɔ yanni faso ka jɔ faso den jugu kafiriw ala jugu o bɛ jamana wɛrɛw ka baara la ani zon minnu y'an ka faso nafolo suɲa o bɛ k'olu défend sogɛli k'a bila yanni sogɛli ka na mɔgɔw de tun tɛ yan olu sera k'a ɲɛnabɔ yanni sogɛli ka na mɔgɔ aw bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ ji duguma n'o bɛ k'an ka wari ta ka di aw ma yanni sogɛli ka na olu tun bɛ yen o sera ka mun de kɛ mali kɔnɔ foyi a ko sogɛli ko sogɛli tellement que o ye ko sugu bɛɛ kɛ o ye sogɛli buruja o ma se o ko du b'a bolo kanada o ma se malidenw kɛmɛ sigi la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛ sogɛli fɛ o ɲa b'o la bi o ko sogɛli taara musow furu yan fɛ a ye du di muso bɛɛ ma du b'a bolo kanada o ko ko sogɛli ye miliyari kelen sunya foyi propagande ma pase sogɛli t'u bo visa yɛrɛ sogɛli t'u jaabi yɛrɛ sisan u bɛna mun de fɔ tuguni hmm. e eh, non mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya batara den o sago tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ dangaden ala t'o ka laɲini sabati wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a sisan o nana mun fɔ fo o bɛ papiyenin dɔw ta k'u yira mɔgɔw la facebook sanfɛ aa ɛkitari ba kɛmɛ bɛ sogɛli bolo a nalen minisiriya la hmm. e non mais aw ma faamu e non mais ko ni danga bɛ mɔgɔw kɔ quoi bila i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ko sogɛli nalen minisiriya la ko a ye ɛkitari kɛmɛ san comment ça s'appelle kasela a ye ɛkitari bi naani san yen nin ye mali kura ye wa n ka cɛ ne ka wari ne ka mugumugu n ta don ni bamakɔ mɛri ko k'a bɛ bamakɔ dugukolo bɛɛ feere n ma n b'a san min ka gɛlɛn dɔrɔn a kana kɛ wari sunyanen ye min ka gɛlɛn a kana kɛ wari sunyanen ye mais n yɛrɛ halala n ka cɛ hali n'i ye faransi bɛɛ san e ka mun b'o la nka afirikidenw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ ŋaniya jugu aw ka jamana bɛ bolo la aw bɛ taa ɲini de la aw ka jamana cira mais mais ko ninnu ye saraka den wololenw de ye k'abilayi ɲangi u tun man ka ɲangi bila ka bɔ kaso la u tun kan ka ɲangi to kaso de la walima asimi ni asimi bɛ ne lamɛn mali bɛ cogo min na bi ni asimi bɛ ne lamɛn a kan ka état d'urgence de kɛ mali kɔnɔ état d'urgence arajo piyapiya fɛn fɛn bɛ a si tɛ kuma i y'a faamuya b'a la chroniqueur minnu bɛ n'olu bɛ balo i y'a faamuya b'a la video kɛnina k'olu bɛɛ da don bɔrɛ kɔnɔ à partir de 20 heures bɛɛ k'i kun na kala ta ka t'i da so kɔnɔ maa si tɛ kuma yanni jamana ka basigi asimi ninnu kan k'o de kɛ u bɛ n'u jɔ an da la faso cilaw ala jugu jamana kɔnɔ jamanaden jugu f'u b'a fɔ ko liberté d'expression o de k'o bɛ dɔ de ka baara la o bɛ ka jamana wɛrɛ de défend anw faso kan o bɛ ka jamana wɛrɛ de défend a hectare bi wɔɔrɔ kana dan ka kɛ sogɛli bolo dɛ mali dugukolo bɛɛ ka kɛ sogɛli ta ye anw bɛ sogɛli fɛ o de fɔra aw ye aw bɔra yan ko sogɛli ye un milliard détourné aw m'o kule dabila sisan o ma kɛ tiɲɛ ye o ma dabila aw bɔra tuguni aw ko du b'a bolo kanada aw kulela ka dɛsɛ aw y'o dabila a sisan ko ka bɔ bamako i y'a faamuya b'a la fo kidali ko sogɛli y'o bɛɛ san wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ nantan kolon ala jugu barika bannenw mɔgɔ halakilenw kafiri si jugu denw aw faso bɛ bolo la mɔgɔ min nana a bɛ ka tiɲɛ fɔ faransi ye a bɛ ka tiɲɛ fɔ mali kɔnɔ dɔ bɔra sonyɛni na zon bɛ ka taa kaso la kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san fɛn min ma deli ka kɛ mali kɔnɔ o bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi aw ma olu dɛmɛ k'aw bɛ n'olu lagosi hɔrɔndenw ni silamɛdenw ɲɛna ko anw ka fara aw kan ko an ka ban mɔgɔ ɲɛnamaw la anw tɛ ban mɔgɔ ɲɛnama la dɛ an bɛ sa ninnu kɔ n'u ye ala bila an b'u bila n'u ye tiɲɛ bila an b'u bila mais anw tɛ lagalagatɔ ye an tɛ fatɔ ye an tɛ fɛn dɔnbali ye n'u ye sira bila anw bɛ yan k'an faso de défend mais n'u ma sira bila an bɛ tɛgɛrɛ f'u kɔ an b'u dɛmɛ kafiri fɛn fɛn mana na k'u bɛ anw fara fara ka mɔgɔ ɲɛnamaw mangoya mɔgɔ ye e tɛ don yɔrɔ sɔrɔ ala yɛrɛ tɛ barika don e ka e, ko kɛta la bilayi ala tɛ barika don e la ni ne ye yusufu mangara ninnu sigilen ye ouverture media a n'o dangaden ka ca mali la dɛ bilayi nin bɛ kɛ mali dɔrɔn de la quoi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la jamana bɛ cogo min mɔgɔ minnu ye mali ci bɛɛ b'u dɔn mɔgɔ minnu nana bin an kan k'u b'an ka jamana minɛ an na bɛɛ b'u dɔn sogɛli taara kuma nations unies a diyara hali laharakaw ye sogɛli ko diyara hali laharakaw ye mais mɔgɔw de bɛ mali kɔnɔ k'olu bɛ sogɛli buruja k'olu bɛ asimi buruja mais aw bolo k'an bɛ ji min n'an nu ye wa aw bolo k'aw bɛ ko dɔn ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan wa mais mali bɛɛ bɛ sogɛli fɛ bi mali bɛɛ bɛ asimi fɛ bi o tuma aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa dugutigiw bɔra segu dugutigiw bɔra bagunu dugutigiw bɔra kayi bɛɛ nana ko sogɛli ninnu ka baara ka d'u ye alimami fɛn fɛn bɛ bamakɔ ko ko ninnu bɛ ka baara min kɛ ko ko ko ko ko mɔgɔ ma deli ka kɛ mali kɔnɔ o tuma aw bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa kafiridenw sigilen bɛ bubu meja la ye mɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw y'an kɔn kiti min na ala ka nɔgɔya mali bɛ jɔ k'a sɔrɔ aw fa sen t'a la aw baw sen t'a la aw ka kabila sen t'a la mali jɔra yɛrɛ deza mɛnna mali jɔra mɛnna sogɛli i ka wari b'i bolo n'a ka di dugukolo caman bɛ ne yɛrɛ bolo na n'a ye n b'a d'i ma sogɛli i ka wari de i ma sunya foyi wari min b'i bolo k'i taara dugukolo san e cɛ nin ye ba ɲango denkɛ ye sa hectare joli b'olu fa bolo mɔgɔ minnu filɛ kuma na tan hectare joli de b'olu faw bolo hali wotoro pusela hectare b'a bolo n'i taara n'i taara anw ka dugu la bagunu ka bɔ anw ka dugu la ka taa fo fo moritani o bɛɛ ye ne de ta ye o bɛɛ ye ne de ta ye hali papiye t'a la o bɛɛ ye ne de ta ye hectare joli n'a ka di n bɛ taa sɛnɛ kɛ fo fo moritani o bɛɛ ye ne de ta ye mɛ cɛ nana k'a ka baara kɛ a k'o ka wari k'a kana don a sagona da fɛ an ka dugukolo ko yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye a y'a san de walima a y'a sonya de a y'a san ni wari min ye o jɛlen don walima o nɔgɔlen don o tɛ nin si ɲɛɲini dɛ o bɛ bɔ panpan na komi tinɛni n'u y'u ku minɛ k'u don kaso la o b'a fɔ ne k'u t'a fɛ mɔgɔ ka kuma o tɛ ninnu bɛ kafiridenya kuma min b'u da kɔnɔ a ka bɔ hakili ma hasididenw o bɛ kuma min b'u da kɔnɔ bila a ka bɔ hakili ma mɛ ala tɛ aw sago kɛ parce que aw ka jugu ala tɛ aw sago kɛ aw ye baarakɛbaliw de ala tɛ aw sago kɛ aw ye fugariw de ala tɛ aw sago kɛ bilahi mali kɔnɔ aw tɛ aw sago sɔrɔ aw ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye bi mali ka ci mali ka halaki aw sago o de mɛ a tɛ pase ala tɛ maa si ka ɲuman tiɲɛ ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman tiɲɛ ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris sogɛli dugukolo san n'a ka di mali bɛɛ san an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini asimi koyita n'a ka di mali wari bɛɛ sunya bi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini e ye min kɛ ni buwa tun y'o kɛ ni molobaliya tɛ kɛ anw na sogɛli ye min kɛ ni bubu sise tun y'o ɲɔgɔn kɛ molobaliya tun tɛ kɛ anw na tuguni anw bɛ cɛ de fɛ an bɛ halaladen de fɛ an bɛ mɔgɔba de fɛ an bɛ fasoden ɲuman de fɛ nin dangaden ninnu bɛ t'u sigi bubu meja la ɲangi ɲa kelen ni faru kelen den mɔgɔ lahara jugu dangaden si jugu den bɛ t'i sigi a ka arajo la ko dugukolo joli bɛ nin bolo an mago bɛ dugukolo ko de la an mago bɛ malidenw ni bɛ se ka kisi cogo min na an mago b'o de la malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na an mago b'o de la hali ni mali bɛɛ kɛr'i ta ye bi ni basigi tɛ yen e bɛ mun mun diya sɔrɔ wari la surtout dugukolo ni basigi tɛ mali kɔnɔ bi hali ni bo ye miliyari de ye e bɛ mun diya sɔrɔ o la surtout dugukolo an tɛ jamana in sauver fɔlɔ mɛ ni ne yɛrɛ ye ninnu sigilen lajɛ quoi a non mais a ka bɔ hakili ma dɛ i fa dugukolo o t'i bolo tuguni mɔgɔ jugu minnu bɛ bɛɛ b'u dɔn ça veut dire que fɛn min bɛ mali kɔnɔ hali laharakaw b'a dɔn mɛ mɔgɔ dɔw de sigilen bɛ mali kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ opozanw ye asimi kan ka état d'urgence de ta mali kɔnɔ bila état d'urgence piyapiya fɛn fɛn bɛ kuma kana don da kɔnɔ maa si kana kuma ye à partir de 20 heures hali ni sunɔgɔ t'i la i k'i ko ta i ka taa da n'i ma taa da ni polisiw y'i sɔrɔ kɛnɛma o k'i bila kɔrɔ fara saba tɛgɛ i kan yan'an ka jamana ka basigi ka kuma minɛ bɛɛ la ala jugu setanɛ kafiriw sigilen la mɔgɔ nagasilenw ɲangi depuis karimu keta ninnu ka tan na o bɛ ka wari d'e ma a ye mun servi ɲangi karimu keta ninnu o ye fɛn bɛɛ k'i ye i ɲa kelen nin o taara dila i comment ça s'appelle Tunisie mun barika bɛ e la e b'i si kɛ nin fadensagoya la foro bɛ bɔ segu fɔ ɲɔnɔ i tɛ taa sɛnɛ kɛ fɛn tɛ sɔrɔ zurunalisiya la e tuma bɛɛ de bɛ kɛ zurunalisi ye bɛɛ ko ko ne kana wɔsi n ka n sigi bamakɔ k'a kɛ da baarabadenya ye ni n ye min buruja o na n wele ka dɔɔni don da kɔnɔ ni n ye min fa neni o na siran ɲɛ o na n wele ka dɔɔni don da kɔnɔ o de banna asimi yɛrɛ asimi ma ça veut dire que asimi yɛrɛ ka wari a ma se k'o dun surtout a k'o di mɔgɔ ma depuis asimi sigira mali kɔnɔ duluki kelen de b'a la ça veut dire a b'a ko su fɛ de sɔgɔma a b'a don asimi depuis a sigira mali kunna duluki kelen ni sokɛ yɛrɛ de bɛ changer sinon asimi ça veut dire que asimi b'a fɛ ka faso in sama ka bɔ dingɛ de kɔnɔ a tun bɛ sara min ta a jɛra bɛɛ kɔ nin dangaden ninnu sigilen b'an da la ouverture media ɲangi ninnu ras baci ninnu e non e ala ni nin tun ye burukina de ye quoi ni nin tun ye ni nin ko sugu ninnu tun bɛ kɛ burukina maa m'i faga yɛrɛ d'i yɛrɛ faga bilahi burukina jeunesse o bɛ wuli de ka t'i minɛ k'i kun ci siɲɛ kelen o y'a bannen ye parce que u bɛ nkalon de kan u bɛ ka nkalon de tigɛ faransi ka ɲi walima faransi man ɲi faransi man ɲi faransi de afiriki ci o ye kadafi faga a ma min a ma bɔn a yɛrɛ halala dugukolo nɔfɛ o y'a faga u nana mali kɔnɔ anw tɛ se ka taa kidali mɛ olu bɛ yen olu bɛ mun de la yen o bɛ bɔ faransi cogo min ka di o bɛ don mali kɔnɔ cogo min ka di u ye o bɛ se ka kɛ olu bara wa o tɛ se ka kɛ olu bara o tɛ se ka kɛ hali ni dumɔgɔ bɛ don faransi u b'a lajɛ mun de b'i bolo i bɛ don mun de la i bɛna mun de ɲini hali dumɔgɔ hali ni soso bɛ don yan o b'a bɛɛ o b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mais anw fɛ olu b'u ka kafiri minɛnw ta sanubɔ minɛnw o bɛ don anw fɛ cogo min ka d'u ye o bɛ anw ka mɔgɔw faga cogo min ka d'u ye foyi foyi tɛ kɛ o de banna mali kɔnɔ hali ni makɔrɔn bɛ don mali kɔnɔ a ka bagage bɛ lajɛ i bɛ don ni mun ye i bɛ na ni mun ye nin bɛɛ dimi de b'u la ka mali kɛ komi olu baw ka ganforo cɛ min nana ka na faransi daga bɔ anw da la asimi goyita sogɛli kokala mayiga imam diko ah pour que mais ko ninnu bolo ko ko ko sogɛli k'a bila sogɛli tɛ se depuis a nana baara ma kɛ ni baara bɛɛ tun bɛ kɛ tile kelen de sisan tun bɛ IBK sɔrɔ yen IBK ye san joli k'an kunna san tan tɛ yan san tan mun dilanna foyi ninnu ma hali san kelen sɔrɔ ko foyi ma dilan donna ta cɛ aw tɛ se barika yɛrɛ t'aw da baara la surtout aw ka ninnu nɛgɛ bɔ mɔgɔ la ba n'aw kumana yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'aw ye namidenw de ye n'aw kumana bɛɛ b'a dɔn k'aw namidenw ye aw ye faso jigitigɛdenw ye bɛɛ b'a dɔn k'aw ye faso kunmasulidenw ye aw c'est à dire que jama min tun bɛ aw kɔ o jama taara min n'aw tun ka ɲi o jama tun b'aw bila wa ɲangi e ni rasa de bɔra panpan na yan komi tinɛni aw y'a daminɛ tile kelen aw ma ɲɔgɔn bila est ce que aw ye mais ni ne ye ninnu sigilen ye aw tɛ hɔrɔnden yɛrɛ ye barika tɛ aw la aw minɛna ko sugu bɛɛ la mali kɔnɔ ninnu de bɛna kuma aw ɲɛna arajo la sogɛli man ɲi a ye dugukolo san a donna ta sogɛli k'a bila ni danbe tun bɛ e la mɔgɔw tun bɛ kumakan in ta u bɛ baara kɛ n'a ye mais danbe tɛ e yɛrɛ la e ko ko i bɛ taa dɔ fɔ mɔgɔ ma ça passe pas ça passe pas ni danbe b'i la n'i taar'i sigi ko karisa man ɲi mɔgɔ bɛ t'i ka kuma yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka taa i ka kuma in lajɛ i bɛ ka min fɔ o bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka baara kɛ mais danbe tɛ e la e ye kɔgɔden de ye jɔn mago b'aw la sogɛli ka mali dugukolo bɛɛ san an b'a fɛ a ka mali trésor public ta ka taa sigi a ka so kɔnɔ an b'a fɛ asimi ka mali wari bɛɛ suɲa an b'a fɛ ayiwa jama min bɛ ninnu kɔ a jama ɲɔgɔn tɛ aw n'a ka président zo ninnu kɔ jama min bɛ asimi kɔ a tɛ bubu kɔ jama min bɛ sogɛli kɔ a tɛ a tɛ a tɛ a tɛ eh, comment s'appelle bubu bubu sise kɔ aw fɛn fɛn filɛ kule la ni aw ye cɛ de ye a ye bɔ boulevard la dɔrɔn ko asimi k'a bila sogɛli k'a bila mun barika ne mun barika yɛrɛ de bɛ aw la kuma kɛ kun ye de nafa ka sɔrɔ a la mɛ aw bɛ kuma la pa paga pa paga u b'aw utiliser komi susɛti k'aw k'aw don k'aw ka susɛti ka ju sɔgɔ ka ɲɛ sɔgɔ ka fili u bɛ k'aw utiliser ten de pa foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ sogɛli t'a bila Eh, asimi t'a bila kamara t'a bila mɔgɔ si t'a bila n'a ka di sedaw ye ka mali kuru k'a bila pɔsi kɔnɔ anw balo bɛ ala de bolo wa anw de ta ye mali ye hali ni maliden bɛɛ sara nin na an su ɲuman bɛ se ala ma parce que u nana bin an kan de an faso an fa jamana kɔnɔ u nana bin an kan de sedaw tɛ tiɲɛ fɔ sedaw kɛra faransi ka baarakɛdenw ye sedaw kɛra afiriki cibagaw de ka taa faransi jɔ bɛɛ b'o dɔn ko an kana an yɛrɛ firifiri asimi ka kɛ ko buwa ɲɔgɔn buwa jan asimi ka kɛ ko buwa jan sogɛli ka kɛ ko bubu sise o banna pewu ala ta bɛ fɔ aw ye n'aw de bɛ fiɲɛ di malidenw ma a y'a tigɛ ala ta bɛ fɔ aw ye n'aw de bɛ dumuni di an ma a y'aw ka dumuni to aw bolo ala ta bɛ fɔ aw ye ça veut dire quand même a tɛ passé tuguni sa génération min bɛ a tɛ passé ɛ wa anw faso an b'a défendre n ka cɛ hali n'i taara mali sigi kuncɛ ma de an bɛ bo fara ka mali ta ka bɔ yen c'est comme ça ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris n bɛ n bɛ bɔ o yɔrɔ la n bɛ na ras baci di sakoba a bɛ bɔ mali la don min na saki kelen de tun b'a bolo bɛɛ lajɛlen y'a ye sac à main kelen de tun bɛ ras baci bolo a segintɔ a taara saga minnu lajɛ ameriki fɛn dɔnbali jato minnu bɛ ameriki a taara olu lajɛ saga ni fɛn dɔnbali ninnu olu y'u ka san wari bɛɛ o ye san mumɛ bɛɛ kɛ nɛzi kɔrɔ ka san mumɛ bɛɛ kɛ eh, fiɲɛ kɔrɔ ka san mumɛ bɛɛ kɛ bo fara la bisi nɔfɛ n'o bɛ bisi gɛn sɔgɔma o bɛ bo fara caman ça veut dire que u bɛ pɛtɛ de quoi bisi nɔfɛ boli la ras taara ameriki min kɛ saga ni fɛn dɔnbali ni dangatɔ ninnu u ma ɲ'u faw ye u ma ɲ'u baw ye k'u ka wari n'u ka fɛn bɛɛ ta ka di ras baci ma a bɛ bɔ mali la ka na faransi saki kelen de b'a bolo a bɛ bɔ faransi ka taa ameriki saki kelen de b'a bolo a segintɔ ka bɔ ameriki valizi saba valizi belebeleba saba a bɛɛ falen don keyita bɛ k'a pousser E wa i ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na mɛ barika t'u la quoi barika kisɛ kelen a t'u la mɔgɔ minnu bɛ se k'u faw ka du jɔ k'u baw ka du pɛntiri i y'a faamuya b'a la ka hali foto bil'u baw ka du kɔnɔ surtout k'u ka kize jɔ nin dangaden bɛ ça veut gɛribuden in bɔra mali kɔnɔ gɛribuden ras baci ye gɛribuden de a bɔra mali kɔnɔ ka taa delili kɛ ka taa saraka minɛ maa o maa bɛ saraka d'i ma i tɛ se o tigi la saraka minɛna den garibuden a bɔra mali la ka na delili kɛ faransi olu ye dumuni dɔ d'a ma a taara ameriki ka taa olu ka wari bɛɛ minɛ ka valisi saba fa barika tɛ don e la hadamaden fɛn fɛn n'e tɛ saraka bɔ fo mɔgɔw de b'a di e ma e tɛ hinɛ e t'a di mɔgɔ ma ala t'i mago dilan fo ka diɲɛ wuli i bɛ i bɛ nagasi de ka taa fɛ ale bolo ko mɔgɔ tɛ kodɔn dɛ ne depuis ala ka n da ne ma deli ka bilakoro fara saba ye ko a delila ka mɔgɔ sɔn hali dɔrɔmɛ kɛmɛ la a tɛ yen mais mɔgɔw de b'a di ale ma n bɛ bɔ mali la ni 5 mille euros de bɔra ye mais n ye 15 mille euros sɔrɔ faransi tile kelen n ye 20 mille euros sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a ko mɔgɔ ko n kana nɛni kɛ quoi mɔgɔw de b'a di ale ma dɔrɔn ale tɛ foyi di mɔgɔw ma cɛ e tɛ ça veut dire que e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli bilahi n ye n kali ala la e tɛ don da la a taara ameriki segu sako ninnu bɛ san joli takisi boli ni sotarama boli la olu y'u ka bololafɛn bɛɛ ta ka d'a ma e cɛ danga bɛ cɛ parce que barika fana bɛ arasa la quoi barika bɛ arasa la ka tɛmɛ ninnu fana kan quoi arasa mɔgɔ min kɛra su ye bubu sise ka e, e, e, e, e kɔɲɔmuso bubu sise ka kɔɲɔmuso ka t'u ka wari bɛɛ ta ka d'a ma valisi saba mais a bɛ taa amerika ni foyi ma taa a segintɔla valisi saba papa buyaka sigilen bɛ cɛkɔrɔba n'a dasi belebeleba komi tiga ɲaga nin fɛn dɔnbali ninnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ye a bɛ k'u bɛɛ nɛgɛn k'u ka wari minɛ mais i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la i tɛ k'a kɛ mɔgɔ la dɛ i bɛ k'a k'i i yɛrɛ de la hadamaden n'i ye ɲuman kelen kɛ ala ye ala bɛ ɲuman tan k'i ye ka to ka bin sagaw kan k'u ka wari minɛ o la ka to ka bin misiw kan bin ɲimina ninnu sabu parce que u tɛ fɛn de dɔn e min bɛ fɛn dɔn i bɛ k'olu mago sa papa buyaka filɛ nin depuis depuis ala y'a da a taara amerika a ma segin ka taa mali la foyi t'a bolo papa buyaka foyi depuis a taara mali la a ma se ka don mali la a ma se ka segin dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen t'a bolo salimata tarawele filɛ yen nɔ foyi foyi t'o bolo a bananku min bɛ muso belebeleba bananku n'a ye pantalon don pantalon t'a minɛ n'a ye fini don fini t'a minɛ i y'a faamuya bara bɛ a a ça veut dire que a yecogo yɛrɛ tɛ muso nɛgɛ yɛrɛ don mɔgɔ la o bananku belebeleba in o fana ni arasa taara fɔ n ka cɛ f'ale fana bɛ kɛlɛya muso tɔw la n tɛna tɔgɔ fɔ parce que valeur t'a la n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ kɛ su ye muso belebeleba a bɛ komi bananku bɛɛ bɛ bananku dɔn forme tɛ bananku la bananku n'a kunkolo ma bon a a senyanfan ka misɛn ça veut quoi n'a senyanfan ka bon i b'a sɔrɔ ça veut quoi bananku bɛ ten ten o muso jugu sago min bɛ ameriki san joli a bɛ ka taa sagaw ni misiw nɛgɛn k'u ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jugu sago anw tun b'a nɔfɛ c'était pareil anw minnu tun b'a nɔfɛ an tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa de bamakɔ an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa d'a ma wa n'a yɛlɛl'i fɛ dɔrɔn i ye fɛn de d'a ma n'a kuman'i fɛ dɔrɔn a mago bɛ fɛn dɔ de la mais ale ta tɛ sɔrɔ diɲɛ na ale ta tɛ sɔrɔ dɛ a ta ni n'a dalilu bɛ mɔgɔ min bolo na n'a ye n'a dalilu bɛ cɛ o cɛ bolo e facebook sanfɛ min kali ala la n bɛ 1 million d'i ma a dalilu bɛ cɛ o cɛ bolo ko alasa de tiri jɔ ko ka wari di mɔgɔ ma walima ka malo bɔrɔ san ka di mɔgɔ ma n'a dalilu b'i bolo na n'a ye n bɛ 1 million kɔnte ka d'i ma a tɛ yen mais ale de bɛ mɔgɔw taw minɛ n bɔra faransi n bɛ bɔ mali la 5 mille euros de tun bɛ n bolo n sera faransi a kɛra 15 mille euros ye saraka den wololen saraka minɛna i y'a faamuya b'a la marakadenw bɛɛ lajɛlen ka jaka k'a to e bɛ ka wali nafolo mɔgɔw fantanw de ta fara ɲɔgɔn kan k'a kunu e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli i ye bubu ka miliyari minɛ bubu tun bɛ 10 miliyɔn de d'i ma par mois 10 miliyɔn par mois société de transport b'i bolo sénégal société de transport kari kelen sɔngɔ ye joli miliyɔn bi wolonfila kari kelen miliyɔn kɛmɛ miliyɔn bi wolonfila kari joli b'i bolo sɛnɛgali kamiyɔn joli b'i bolo yen o bɛɛ la i bɛ ka taa fantanw ta fara ɲɔgɔn kan i bɛ ala kali komi kɔntara de bɛ ale ni ala cɛ ale tɛ sa awa tellement que a ka jugu a ni kulusi kelen de bɛ bɔ e, mali la a b'o don nka cɛ fo fo nka cɛ fo tumu i bɛ tumu de tumu i bɛ tumu y'a ka kulusi fitinin na a ka kulusi fitinin o bɛ kumu i y'a faamuya b'a la pantalon min b'a la o bɛ kumu fo kasa bɛ bɔ k'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔw ta minɛ k'a yɛrɛ kɛ falatɔ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔw ta sama parce que n'a y'a yɛrɛ kɛ kolosari ye k'a yɛrɛ kɛ fantan ye a tɛ ko a kasa bɔlen don a nɔgɔlen don mɔgɔ dɔ bɛ hinɛ a la e tɛ ne kafiri den wololen ye dɛ a bɔra mali la sisan ça fait deux semaines kulusi kelen o de b'a la fo fo ka kulusi fo ka kulusi ka fo ka kulusi in kɛ ta ka ka i bɛ ala kali k'a fɔ ko ji tɛ dugu la kolosari bɛ tila ka taa don mɔgɔ ka avion kɔnɔ ka yen bɛɛ kɛ kasa ye n'a donna avion kɔnɔ n'a sigira mɔgɔ mɔgɔ kɛrɛfɛ kasa kasa sugu b'a la hali bakɔrɔni bilahi kasa b'a la hali bakɔrɔni bilahi a bɛ komi bakɔrɔni parce que i m'a ka a ɲɔgɔn mu ni ma ye hali n'a ye jɛnɛya kɛ a tɛ ko hali n'a ye jɛ a bɛ komi bakɔrɔni de awa hali n'i ye fini don yirikurun na a bɛ kum'a fɛ musoko fa de b'a la dɔrɔgu t'a la taara ameriki ka taa sagaw ka wari bɛɛ minɛ saga ninnu bɛ kule sa o bɛ sɔgɔma o bɛ boli bisi kɔ f'o bɛ bo ci i y'a faamuya b'a la wula fɛ o bɛ boli bisi kɔ senkuruba dimi bɛ a bɛɛ la a bɛɛ ta tiɲɛna a bɛ wari sɔrɔ maɲumatɔ ko la k'a ta k'a di dangaden ma n'i ma tête de mort dabila n b'i bloquer dɛ tête de mort tɛ bila yan ni yan man di i bɛ taa ka bɔ yen dɛ n'i ye tête de mort bila n b'i fili kɛnɛma sisan walima i bɛ k'a bila kun min na b'a fɔ a ye n ka a ye n ka page yɛrɛ fanga bɛ dɔgɔya n ka page filɛ nin ye a tɛ ka se yɔrɔ jan tellement que o bɛ ka n ka page signaler n'i ye tête de mort bila n b'i bila kɛnɛma walayi a ye arasa jate minɛ mɔgɔ de b'a di ale ma ale t'a di mɔgɔ ma n'i ye o ye mɔgɔ o mɔgɔ la bilahi a tigi tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli et puis a bɛ wari min sɔrɔ a tɛ mago ɲa a bɛ fɛn min sɔrɔ a tɛ mago ɲa mɔgɔw de b'a di e ma dɔrɔn e t'a di mɔgɔ si ma e tɛ saraka bɔ i tɛ hinɛ fantan na i tɛ mɔgɔ dɛmɛ faut que mɔgɔ de k'u ka fantan warini ta ka d'i ma ala ye nin de fɔ dɛ ala y'a fɔ ala kira ala ka eh, eh, manto dɔ bɛ yen nɔ ala ala ala ka cidenw dɔ tɛmɛna a y'a fɔ dɛ a ko ni diɲɛ laban sera banabagatɔw olu de bɛ wuli ka taa mɔgɔ kɛnɛmanw fo mɔgɔ minnu se b'u ye miliyari b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo olu b'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye k'u yɛrɛ kɛ clochard ye kulusi kelen de b'u la duluki kelen de b'u la u kasa bɔlen don fantanw bɛ tila tuguni u kan ka dumuni min dun bi n'u ye n'u ye waritigiw ye u hinɛ bɛ don u la u bɛ sin k'u ka dumuni b'u yɛrɛ kɔrɔ ka d'u ma o de ye arasa ninnu ta ye ani faransi o de y'u ta ye kalo kelen kulusi kelen a taara ameriki a hinɛ bɛ ɲini k'olu faga olu hali u ye ji bila ɲɛgɛn na k'a ka t'i ko jugu sago in a tɛ koli yɛrɛ fɛ k'a ka t'i ko a ka fini wɛrɛ don mais nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔrɔn dɛ ka saga ninnu kun birilen k'u ɲɔni olu b'u ka nafolo bɛɛ ta ka d'a ma ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ouverture media bilahi n ye n kali ala la aw ka ouverture media in si t'a la dɛ ouverture media si tɛ ouverture media in na ɲangi ala ye si d'i ma i t'a minɛ cogo dɔn ɲangi ala ye si di e ɲɛ kelenni ma i t'a minɛ cogo dɔn a ye continuer ka maliyɛndenw lafitinɛ a ye continuer ka mɔgɔw dusu labɔ ni jama fɛrɛntan wulila o bɛ u b'aw bɛɛ bugɔ da pinɛ la u b'aw bɛɛ faga ka tɛmɛ parce que mali sɛgɛnna malidenw sɛgɛnna n'a fɔra ko aw de bɛ ka bɔ ka juguw defa mali kan a ye t'a fɛ ni malidenw wulila politikiw tɛ se k'u lajɔ dɛ faamaw tɛ se k'u lajɔ u b'aw bɛɛ faga ka tɛmɛ sogɛli mali dugukolo bɛɛ san dugukolo minnu bɛ ne yɛrɛ bolo n'an b'u feere i ma ni wari sonyɛnen tɛ dugukolo fɛn fɛn ka di mali kɔnɔ a san i nɛgɛ c'est que i nɛgɛ tɛ bɔ anw na bi an t'i labila ewa en tant que i bɛ baara ɲuman kan sogɛli an b'i kɔ kana hali kɔfilɛ asimi koyita ka en tant que aw bɛ ka baara min kɛ an m'a fɔ k'aw ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ mɛ aw nalen ni bi cɛ aw ye misali min yira anw na n'aw kɔntinɛna nin sira fɛ anw t'aw bila i m'a ye anw bɛ faransi yan de mɛ an bɛ k'aw dɛmɛ an bɛ ka faransi lagosi ka mali dɛmɛ garasi aw kɛra hɔrɔn ye n'aw tun kɛra buwa ɲɔgɔn an tun t'an da don mali ni faransi yɛrɛ cɛ mɛ komi asimi ninnu ye halaladenw de ye o bɛ mali fɛ u kelen tɛ se an fana b'an fanga fara u kan ka faransi lagosi c'est comme ça n'u b'anw don buteli kɔnɔ u b'an don buteli kɔnɔ n'u b'a ɲimi o b'a ɲimi n'u bɛ an kunu u bɛ an kunu mɛ ka na bin an kan faso kɔnɔ ko an kana firifiri an kana tiɲɛ fɔ o tuma na ala y'olu da minisi anw gɛngɛ yan asimi a ye tɛmɛ ni baara ye sogɛlɛ a ye tɛmɛ ni baara ye o kana sanction o ka sedeyawo kana dan sanction ma dɛ o ka mali kuru i y'a faamuya b'a la k'a digi o kɔnɔ ka mali to u kɔnɔ mali bɛ balo ka mali to u kɔnɔ malidenw bɛ lafiya n'an bɛɛ sara nin cogo la an su ɲuman bɛ se ala ma ni mali cira nin cogo la an bɛɛ su ɲuman bɛ se ala ma an t'an faso labila de an t'an faso labila de ewa anw ta ye mali ko de bɛɛ bɔra anw ka baara kalama sisan mɔgɔ dɔw ye ne wele a cɛ faransi papiye b'i bolo i bɛ ne m'a fɔ i ye ko anw ta ye mali ko de anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ anw bɛ ala de kɔ anw tɛ nata mɔgɔ la dɛ ko fɛn b'i bolo dɛ walima n b'i ka jamana na non anw b'an faso de kɔ anw bɛ ala de kɔ ewa anw b'an faso de fɛ i ka fɛn tɛ comment ça se fait que mɔgɔ dɔw ka na eh, eh, comment ça s'appelle miliyɔn miliyɔn fila di ne fa ma mɔgɔ dɔw ka wuli kɔfɛ ka na miliyɔn fila di ne fa ma ka tila tuguni k'a bɛna jɔnmaya kɛ ne fa la ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna faransi ni mali ta o de ye o mɔgɔ dɔ ka wuli kɔfɛ ka na miliyɔn fila di ne fa ma o mɔgɔ kelen ka tila tun k'a bɛ ne fa dɔgɔya ka n jɔlen to yen ne tɛ n fa dɛmɛ ko parce que k'a ye miliyɔn fila di ne fa ma ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiiti min na ala k'a nɔgɔya mali fo an joli laban foyi t'an bɔ nin sira in kan ni kɔngɔ b'an faga a b'an faga n'an bɛ kɛ sans papier an bɛ k'a ye n'an bɛ taa mali la an bɛ taa mali la ni anw de bɛ kɛ saraka ye an faso ka jɔ ala ka anw kɛ saraka ye mali ka jɔ on est déterminé la patrie ou la mort tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ ayiwa maliden bɛɛ jɔlen ka to i m'a ye tellement que an bɛɛ bɛ asimi fɛ bɛɛ bɛ sogɛli fɛ nin y'u dabaliya ban de faransi ambasadɛri yɛrɛ ye makɔrɔn wele ko jama bɛ ninnu kɔ dɛ pɛpuluba b'u fɛ e wa u bɛ siran nin de ɲɛ o bɛ siran nin de ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo nasira sako k'i fo k'i wale ɲuman dɔn tanti zanɛti kɔnɛ n ka foli b'i ye kajatu mariyamu kansayi n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ tanti kajatu sakɔnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah ala ka tiɲɛ dɛmɛ malidenw an ka to ɲɔgɔn bolo an sudelen ka to manamanakan fɛn fɛn bɛ k'a fɔ mɔgɔ si kana ta ka baara kɛ n'a ye sogɛli o wulila yan ko sogɛli ye miliyari kelen de suɲa o kuma ma dabila sisan ko sogɛli ye miliyari kelen de suɲa o kuma bɔra yen u nana tuguni ko du b'a bolo kanada o kuma o y'o bila sisan tuguni ko sogɛli ye mali dugukolo bɛɛ san olu bɛ kule sugu bɛ jɔ sogɛli y'a fɔ aw bɛɛ ye ko an k'u to yen ka kule n'u sɛgɛnna u b'u makun ko cɛ si tɛ se k'olu bɔ yen i dan ye kuma de ye n'i sɛgɛnna kuma la ko i b'i makun mais e fa tɛ se k'u bɔ yen i ba tɛ se k'u bɔ yen i ka kabila tɛ se ka mɔgɔ si bɔ yen ani u bɛna n bila nɛni la quoi ani ni ne yɛrɛ ɲangi sigilen ye ah ne dabaliya bɛ ban nin petinin mariyatu kansayi n ka foli beleba b'i an bɛ ɲɔgɔn bolo mariyatu kansayi mamadu mohamɛd eh, mayiga n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo on est ensemble inshallah an bɛ na an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka mali basigi ala k'an kan bɛn ala k'an to tiɲɛ in kɔ nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen olu b'a la ko voto ka kɛ mais pourquoi u t'a la k'a fɔ ko mali kɛlɛ ka ban o yɔrɔ dɔ i b'a ye ko tiɲɛ tɛ yen olu b'a la ko élection ka kɛ élection dun dan ye bamakɔ de ye mais pourquoi u t'a fɔ ko kɛlɛ in ka ban o yɔrɔ dɔ i b'a dɔn ko mali basigili ko tɛ dɛ ka mɔgɔ halakilen dɔ ɲini ka na sigi an kunna zonden dɔ ɲini ka na sigi an kunna komi bubu sise ɲamɔgɔden k'olu dɔw ɲini ka na bila an kunna mɔgɔ minnu bɛ se ka mali bisi k'a di faransi ma u teriw an'u denw an'u jɔɲɔgɔn an'u ka saga n'u ka wulu n'u ka fɛn dɔnbali parce que hali wulu ka fisa ni bubu ye saga ka fisa ni bubu ye bubu ɲɔgɔn fɛn dɔnbali ma wolo mali kɔnɔ k'olu mɔgɔ sugu ninnu bila an kunna olu k'an ka jamana minɛ k'a di ninnu ma o dɔrɔn de ɲinitɔ filɛ nin élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini sogɛli bɛ irisi wele bi a b'u wele sini ni sankolo b'a bolo a b'a bila ka jigin k'olu bɛ sanction da irisi fana kan tellement que faransi yɛrɛ n t'a dɔn fa bɛ don makɔrɔn na quoi yan'a ka mandat ka dafa fa bɛ don makɔrɔn na yan'a parce que élection tɔ tɛ tɛmɛ six mois kan faransi élection tɔ tɛ tɛmɛ six mois kan ni makɔrɔn dun tora nin cogo la n ka cɛ a bɛ dan san duuru de ma a bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que a ka fɛn dɔ sɔrɔ mais a tɛ passer ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo big up à vous tous ala ka sini juma yira an kɛnɛman ɲɛ na ala k'an ka juma saliw caya ala k'an ka bato minɛ an ka an ka an sudelen ka to an ka to ɲɔgɔn bolo cɛ fara muso kan denmisɛnnin mabakɔrɔ anw minnu filɛ faransi yan hali ni anw sara de anw su de bɛ bila balangari kɔnɔ ka taa bila mali kɔnɔ i b'a dɔn n'i sara i tɛ pa paga ye i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ yen n'i sara farikolo in foyi tɛ o ye bɔgɔ de ye mais hali anw su bilayi waa kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ de bɛ miliyɔn joli de bɛ don a la k'an su bila ka taa mali la ça veut dire que foyi t'an faso sanfɛ n'an ye wari min sɔrɔ yan an bɛ dugukolo san mali kɔnɔ ka dugukolow jɔ ça veut dire que mali de y'an ka diɲɛnatigɛ ye bama mana yiri mana mɛn ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ bama ye yiri kuru mana mɛn ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ bama ye hali den minnu wolola yan n'u bɛ n'u bɛ balontan na den minnu wolola yan n'u bɛ balontan na don min na n'o ye bi jɛ walima n'u ma se ka bi don u b'a f'o ma ko d'origine malien walima d'origine sénégalien o tɛ kɛ anw fɛ fo ka diɲɛ wuli ninnu tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ u b'u ka nafa de fɛ an k'an faso minɛ an k'an faso dɛmɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo ni sataw bɛ sa u ka sa ni balotaw bɛ balo olu ka balo mais an faso jɔnmaya kana kɛ an na molobaliya kana kɛ an na maa si kana bɔ kɔfɛ k'u bɛ n'i sago kɛ an faso la n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si tɛ se ni kogo pɛrɛnna de basa bɛ don ni kogo ma pɛrɛn n ka cɛ ni basa nana kun fara kogo kun ni don ɲɔgɔn a bɛ segin walima a bɛ kirin walima a bɛ sa an kana ɲɔgɔn bila de sogɛli bɛ ciɲa kan asimi bɛ ciɲa kan faransi bɛ mali kɔnɔ san tan don o don ka fisa ni bi ye bɛɛ b'o o dɔn dɔ ma bɔ saya la dɔ ma fara lakana kan pa paga ma pase e fa b'o dɔn e ba b'o dɔn e ka kabila bɛɛ b'o o dɔn mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min t'o o dɔn olu bɛ kidali anw tɛ se ka taa yen olu ye ça veut dire que olu bɛ moti anw tɛ se ka taa yen olu bɛ mun de la yen anw yɛrɛ fa dugu olu bɛ mun de la yen pour que mais est ce que nin bɛ se ka kɛ olu la wa nin bɛ se ka kɛ olu la o y'u to sanfɛ ka mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ faga kɔɲɔkɛyɔrɔ la mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ moti k'u to sanfɛ ka mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ faga k'olu filila de k'olu tun bolo ko jahadisu don mais est ce que o delila k'u ka mɔgɔw faga kɔɲɔkɛyɔrɔ la yan wa avion in dilanna yan de yan'a ka se mali la marifa in dilanna olu de bolo fɛn bɛɛ b'olu bolo est ce que olu filila k'u ka mɔgɔw faga yan wa k'u to kɔɲɔ la hali k'u to wotoroboli la o delila k'a kɛ o ma kɛ mais molobaliya sugu bɛɛ bɛ kɛ anw na ko an kana jɔ an jɔyɔrɔ la n'o kɛra sarakaden dɔw de bɛ wuli mali kɔnɔ ɲangi ninnu e masa ala kɛ ala tɛ aw sago kɛ ala k'aw bɛɛ nagasi ala k'aw halaki fasoden jugu fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'u bɛ ka anw dusu kasi ka anw tɔɲɔ ala kana hɛrɛ k'u ye ala kan'u ɲasuma ala kan'u kɔ suma ala k'u ta tiɲɛ ala k'u mago sa ala k'u halaki ala k'u kɛ yoko fila ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que u y'an tɔɲɔ tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ fila ye mali tɔɲɔna bi mali sɛgɛnna bi malidenw ɲaninen don san tan ni kɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw faw de bɛ ka sa mɔgɔw baw de bɛ ka sa mɔgɔw ka nafolow de sunyana ko an kana ninnu si kɛlɛ u y'an ka miliyariw sunya faransi b'an kan sokɔnɔ juguw b'an kan ko an kana kuma an ka to faden sagoya la parce que olu b'u ta sɔrɔ ni mali basigira denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ kalan bɛ sɔrɔ ça veut dire que bɛɛ bɛ lafiya mais e kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ye ras balayira dit l'homme tranquille depuis paris an bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ sira kan danbe sira kan foyi t'an bɔ nin sira kan n'i nan'i jɔ an ɲɛ an b'i fa bo tigɛ k'i ba bo tigɛ k'i ka kabila bɛɛ bo tigɛ k'an ka faso jɔ jama min bɛ asimi kɔ a tɛ mɔgɔ si fa kɔ jama min bɛ sogɛli kɔ a tɛ mɔgɔ si fa kɔ ani min falen don a ba sinji la bɔ i ka taa sogɛli bɔ fɛn na kɛ primature la ni min falen don a ba sinji la taa asimi bɔ kuluba wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ hasidi don wololen ni ɲɔgɔn kan waati min na aw fulanw bɛ ba san na aw bɛ ba kun tɛrɛmɛ la mɔgɔ minnu danbe t'u la u minɛna sɔnjugudenya bɛɛ la mali kɔnɔ mɔgɔ minnu hɔrɔnw tɛ mɔgɔ halakilen mɔgɔ nagasilen sijugu u ye kɛlɛ daminɛ kunu cogo min na ni bi e kɛ t'i sigi k'a lajɛ ni kelen don ninnu de bɛ na k'olu b'u da don danbe kuma la k'olu b'u da don fasoko la or que bɛɛ bɛ ninnu dɔn bi m'u bila kɛlɛ in na dɛ o tɛ taa ɲɛfɛ o tɛ taa kɔfɛ n'u ye pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ u bɛ pa kɛmɛ kɛ ka taa kɔfɛ barika kisɛ kelen hali u tɛ se ka mɔgɔ fila fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ na k'olu b'u da don maliko la sogɛli ye dugukolo suɲɛ dɛ a ye ɛkitari san dɛ dɔ b'a den tɔgɔ la dɛ dɔ b'a fa tɔgɔ la dɛ dɔ bɛ ne ɲa bɛ bubeye ka supporter dɔ la o fana taara fatɔ ni dɔrɔgutala ni joint minnaw fara ɲɔgɔn kan ka t'u sigi e, e, e, media dɔ la yen nɔ ko dugukolo yera bube bolo yan fɛ dɛ f'a bɛ bube denw tɔgɔ fɔ a dɛna ta ne dun ko bube sogɛli f'a bɛ sogɛli denw tɔgɔ fɔ bube ka parti ɲamɔgɔ don n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que barika t'a la ka taa dulɔminnaw fara ɲɔgɔn kan ko ɛkitari joli bɛ sogɛli bolo ko a den kelen kelen bɛɛ ko ɛkitari saba de b'u bolo miliyari joli bɛ bube bolo a t'o fɔ dɛ o de la i b'a dɔn ko ninnu tɛ hɔrɔn ye ninnu tɛ silamɛw ninnu ye kafiridenw de ye bube ye miliyari joli suɲɛ bubu ye miliyari joli suɲɛ nin tɛ fɔ u ka emisɔn na mais aw bolo k'anw ye lagalagatɔ de ye k'an ka wari suɲɛ ko an k'aw to yen k'an ka wari suɲɛ ko an k'aw to yen mɛ fo k'i sa anw de ka wari don an ɲɛ b'a sonyɛ mɔgɔ min y'a sonyɛ an b'a dɔn e bɛna bɔgɔ wɛrɛ kɛ jɔn ɲɛ na mɔgɔ min ye anw ka wari sonyɛ hali laharakaw b'a dɔn e bɛna bɔgɔ wɛrɛ kɛ jɔn ɲɛ na la question est là tanti zanɛti ka impôt a dira mɔgɔ min ma a b'o dɔn n'a donna du la a b'a dɔn n'a donna sira la a b'a dɔn n'a donna kɛnɛya la a b'a dɔn mɛ wari ma don foyi la wari tɛ yen a ko an kana olu tigiw minɛ k'u don kaso la mais va te faire foutre zubi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya foyi t'an bɔ yan n'i fa ye zon ye a bɛ fɔ i fa ma ko zon n'i ba ye zon ye a bɛ fɔ i ba ma ko zon n'i fa ye mɔgɔlankolon a bɛ fɔ i fa ma ko mɔgɔlankolon n'i ka pati ɲɛmɔgɔ jahanama kɔnɔ den de a bɛ fɔ a ma ko jahanama kɔnɔ den hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen anw tɛ mɔgɔba nɛni yan dɛ mɔgɔ min ma faso nafolo sonya an tɛ s'i ma dɛ mɔgɔ min ma mali kɛ jugusago jamana ye an tɛ se a ma dɛ mɛ mɔgɔ minnu ye an faga k'an denw bali kalan na k'an ka miliyari sonya bɛɛ jɛ nafolo k'a kunu a ko n'i ye dɔ fɔ ma k'i fa filan don fa filan fɛn dɔnbali zon kafiri ala jugu malobali dangatɔ ko n'i ye fɛn fɔ ma ko ko i fa filan don maa min tɛ maloya o ni fali bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ min tɛ ala dɔn o ni o ni bagan bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ min tɛ miiri sini lahara jɔ don na o ni samara bɛɛ tɛ kelen ye samara a ko i fa fulan ko a kunsigi jɛlen don ko nɔn k'i kan k'a kɛlɛ mɛ ko nɔn mɔgɔ min kan ka minɛ k'a boso bɛɛ ɲɛna n'i ye miliyari sonya i kan ka minɛ de ka bese ta k'i cɛ tigɛ n'i ye miliyari sonya bilahi ni jamana dɔw don bube man ka taa kaso yɛrɛ la a bɛ minɛ dɔrɔn ka mugu ci a la k'a faga ka tila k'a sen ka juru siri a sen na ka ka ka siri mobili kɔfɛ ka bamakɔ bɛɛ munumunu n'a ye bubeyi i b'a faga o cogo de la ka juru i y'a faamuya b'a la k'a jɔ dɔrɔn ka mugu ci a la k'a faga ka sɔrɔ ka katikati ka juru kɛ bube sen na ka katikati minɛ i bɛ yaala n'a ye bamakɔ de a bɛ ça veut dire que i bɛ bamakɔ sira ninnu dɔn bamakɔ sira ninnu bɛɛ wo wo a sen bɛ kari a kunkolo bɛ ci i y'a faamuya b'a la komi mɔgɔ ko ko n kana nɛni kɛ sinɔn hari hari hari hari a ka jarakɛba olu bɛɛ bɛ panpan nɔfɛ k'a firi bana jugu fura ye fura jugu de bana jugu fura fura jugu don bubu sise fana pare ibeka fana pare karimu keta n'a kɔnɔba den pare ninnu bɛɛ kan ka faga nin cogo de la ninnu ka wari sunya sen fɛ ninnu ye wari min détourné o sen fɛ an ka sɔrɔdasi joli sara la question est là ninnu ye miliyari hakɛ min détourné o sen fɛ kɔngɔ ye mɔgɔ joli faga la question est là ninnu ka miliyari suɲɛ u ka miliyari suɲɛ sen fɛ u ka miliyari suɲɛ a sen fɛ denmisɛnnin joli balila kalan na ninnu ka miliyari suɲɛ sen fɛ mɔgɔ joli taara tunga la ninnu ka miliyari suɲɛ sen fɛ an balaka joli kɛra sunguruba ye denmisɛnnin joli kɛra vagabond ye denmisɛnnin joli kɛra bandi ye ni baara tun b'u bolo o bɛ kɛ sunguruba ye ni baara tun b'u bolo o bɛ kɛ o bɛ kɛ bandi ye a ninnu de ye an faga a bɛ komi sa n'i ye miliyari kelen suɲa a bɛ komi sa mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ fanga la n'i ye miliyari kelen suɲa a bɛ komi sa i ye ɲamakɔrɔka bɛɛ faga ka maɲanbuguka bɛɛ faga ka eh, bankɔnika bɛɛ faga ka yirimajɔka bɛɛ faga un miliyari o bɛ se ka baara di nin bɛɛ ma o bɛ se ka baara di nin bɛɛ ma ne tun bɛ ne tun bɛ ne tun bɛ don telefɔni feere la maliteda la n donna ni waa kelen de waa kelen mais n ye joli sɔrɔ yen non mɔgɔw tɛ ne ne ne selen faransi yan ne selen faransi yan sungurunin dɔ tun bɛ taa sungurunin dɔ tun bɛ nanaye feere an ka da la sungurunin dɔ don don dɔ la n sigilen n y'a ɲininka n ko e bɛ joli sɔrɔ nanaye feere la ko dɔrɔmɛ bi saba ne yɛrɛ ɲaji de bɔra quoi k'an to bamakɔ denmisɛnnin fitinin musomannin n y'a ɲininka n ko e bɛ joli de sɔrɔ nanaye feere la k'ale ka patɔrɔn bɛ bi saba de d'a ma tile kuru bɛɛ n sera faransi n ye waa duuru de c'a ma bi a ka atelier b'a bolo atelier de b'a bolo o bɛɛ tɛ ka emploi créer yan o bɛɛ tɛ emploi créer a miliyari sisan miliyari min sonyana n'o ye waa tan tan di denmisɛnninw ma k'u ka baara kɛ n'a u ka fɛn kɛ mais nin si tɔgɔ tɛ bɔ u da kɔnɔ bubu ka mɔgɔw n'o ye ouverture media ye olu b'u si kɛ media kɔnɔ bubu tɔgɔ tɛ fɔ arasa yɛrɛ n'a ka mɛsiba bubu ka kɔɲɔmuso o b'o si kɛ bo fara la bubu tɔgɔ tɛ fɔ aw bolo ko danga de bɛ anw kɔ k'an ka wari suɲɛ k'o bɛ tila ka n'i yɛrɛ kɛ hɔrɔnw anw ɲana a tɛ pase dɛ a tɛ pase on est là an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an t'a dabila fo ni ninnu bɛɛ fagara don min na hali ni ninnu sara u ka kaburu an bɛ taa jɔlɔkɔ de k'a la c'est-à-dire que n'i donna kaburuso kɔnɔ dɛ i b'a dɔn ko ninnu ye zondenw ye hali ninnu ka kaburu n'u sara c'est-à-dire que an b'a condamné de ka wuruzi tigɛ a kan ka wuruzi tigɛ a kan ka jɔlɔkɔ kɛ k'a siri n'an taara n'an taara n'an taara suw lajɛ kaburuso la su ɲuman minnu bɛ yen n'an taara olu lajɛ an tɛmɛtɔ an b'an sen kɛ ka bube ka kaburu tan ka an sen kɛ ka bubu ka kaburu tan ka an sen kɛ ka buwa ka kaburu tan kafiridenw don ni ala b'u faga ni ala ka wele bɛ s'u ma a kan'u faga un seconde a kan'u faga tile kelen a kan'u faga kalo kelen a kan'u faga san kelen a kan'u faga san duuru u ka miɲɛ saya bana bolo u ye mɔgɔw de tɔɲɔ u k'u ɲɛda wagasi k'u kunkolo wagasi k'u ku ɲimi k'u sen ɲimi i y'a faamuya b'a la ka kogo k'u wagasi ala kana hɛrɛ kɛ ninnu ye kafiriw don banajugu fura ye fura jugu ye k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ aw bila yan ala k'an to ɲɔgɔn ye on est ensemble ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ sira kan an faso sɛgɛnna a tɔɔrɔla miliyɔn caman bɛ ne kun mun de la n bɛ n da don maliko in na ni anw tɛ ni malidenw tɛ a tɛ jɔ epi n'a jɔra bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ni mali jɔra san mɔgɔ min tun bɛna e deli kɛmɛ fila la n'a yɛrɛ bɛ baara la a tɛ se e ma tuguni ne yɛrɛ t'a dɔn mun kunkolo sugu de bɛ farafin na kuwa bilahi aw ka hakɛ to dɛ kuma na fɔ cogo mɔgɔ min bɛna e deli kɛmɛ fila la n'a ye baara sɔrɔ a tɛna e deli tuguni a b'a ka baara kɛ k'a ka denbaya balo a tɛ se e ma tuguni mɔgɔ kelen b'a bɛɛ sunya bɛɛ kana kɛ e ka jaliba ye bɛɛ kana kɛ e ka garibu ye bɛɛ ka kɛ e ka faantan ye bɛɛ kana e sagona kuma fɔ o tile banna mɛɛnna on est déterminé an ka ɛnpo n'i y'a ta n'i ma wusiki ta i tɛ sunɔgɔ an ka ɛnpo dɔrɔmɛ kelen wo sogolen n'i y'a sunya i ba tɔgɔ bɛ f'i ye i fa tɔgɔ bɛ f'i ye wa i ju bɛ taa kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bube filɛ kaso la bi nin t'a danbe bɔlen a la bube bɛ se k'a kun kɔrɔta min par exemple ni ne taara mali la n'o ye n minɛ ka n don kaso la ko n ye nɛni de kɛ mun de n bila nɛni na dusukasi n ye jɔn nɛni si jugu ninnu mɔgɔ minnu tun kan ka faga mɔgɔ halakilen mɔgɔ ba mɔgɔ minnu yɛrɛ tun man ka ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ tuguni ne y'olu de nɛni olu nɛni tɛ foyi ye ni ne taara o kaso la o kaso ka di mɛ k'a fɔ ko ne de filɛ nin ko n ye sonyɛni kɛ n taara o kaso la o de ye kumasulu ye o de ye kumasulu ye bube filɛ kaso min na danbe bɔra a la bubu filɛ boli min na sisan danbe t'a la tuguni bakari tereta angɛrɛ frelaté u bɛ taa kaso la sisan bakari tereta angɛrɛ frelaté u bɛɛ bɛ taa kaso la sisan mɛ ni ne ye ninnu ye kuwa k'u b'u da don mali ko la ne bɛ sa de kuwa mali tun b'aw bolo aw ma se ka foyi kɛ ni sonyɛni tɛ mali tun b'aw bolo aw ma se ka foyi kɛ ka malidenw faga mali tun b'aw bolo aw ma foyi lase anw ma ni tɔɔrɔ tɛ olu mɔgɔ kelen ninnu ka na anw ɲɛ na tuguni k'olu b'u da don mali ko la ɛ nin ye ne dabaliya ban dɛ o tɛ kɛ faransi n'i ye biki de suɲa baarakɛyɔrɔ la faransi baarakɛyɔrɔ tɛ dɛ faransi yan'i ka kɛ minisiri ye o bɛ t'i ka kabila la fɔlɔ k'i ka ko bɛɛ ɲɛɲini n'i delila ka hali miseli suɲa n'i ko i bɛ fanga ɲini o b'a fɔ karisa nin don e delila ka suɲɛni kɛ jamana tɛ di zon ma mɛ anw fɛ mɔgɔ minnu ye miliyari detourne olu de b'a la k'olu bɛna tila ka na anw mara non mais mais mais ko bilayi ka ka maliyɛn bɛɛ komi komi k'an bɛɛ kɛ komi saga quoi k'an bɛɛ kɛ komi saga jamana mana ta k'a di zo ma o jamana bɛ arrivé jamana n'i y'a ta k'a di zo ma o tɛ arrivé ala k'an bɔ su la merci beaucoup la famille on est ensemble big up voilà